Blenac Junior ineyo ndiye sindimakumvesesa umakwanisa bwanji kutenga nkhani zimene ine ndimakuuza za amayi ako akakhala kuti iwo kulibe komano zimene iwo amakamba zokhuzana ndi ine ine kulibe sumandiuza eh? umapangiranji zimenezi palibe zimene iwo amandikambira zoti ineyo kulibe zaboza zina zake palibe mumafunanso ndinene zomwe amayi amakamba eya ka undiuze nkhani zimene amandikambira ngati za miseche choncho zimene ndi zaboza zimene ukudziwa zoti amandikambira mongondinamizira zaboza kapena tiziti samandikambira china chilichonse chaboza Ii, amayi amakukambirani nkhani zambiri zabodza eya ka ukatero ukhala mzanga weniweni ka ndipo ekonso apozi uyu udye uzindiuza zimene amandikambira zaboza nde takambatu amakamba zoti chani zaboza zondinamizira ineyo indetu adadi ndipotu zimakhala zabodza amakunamizirani amayi mukachoka ayi ase asiye azindikambira zaboza zawozo azandifuna siku lina nde takambatu amati chani kwenikweni zabodza zake amati chani choyamba ndi chokuti amayi amakunamizirani kuti muli ndi minda yambiri aa iwe junior takamba nkhani zabodza zimene amandikambira amayi ako osati zoti chani ayi ndifuna nkhani zabodza ngati miseche imene amandikambira amayi ako tandiuze zimenezozo chachiwiri amakunamizirani kuti muli ndi moyo wabwino tatipangeni like vidiyoyo podina batani limene limaoneka chonchi ambuye akudaliseni pamene mukupitiriza kuonera vidiyo imeneyi chachiwiri amakunamizirani kuti muli ndi moyo wabwino junior junior please takamba zaboza zimene amayi ako amandinenera ndikachokapo osati zimene ukundiuzazo ayi ndi zabodza nanga ati muli ndi munda olo mmodzi omwe inu mesa timangopanga rent nde amatinso muli ndi moyo wabwino koma mm, ndi bodza lenileni junior khulupirira ndine munthu wabwino kwambiri sindimana amayi ndimakonda aliyense pakhomo pano banja langa ndimalikonda iwe mayi ako ndine munthu wabwino kwambiri sindimana amayi Mm, bodza adadi dzulo mwagona kuti kwenu iyayi iyayi junior nkhani imeneyo takamba kale kunabwera ankhoswe takambirana kale iweyo sizikukukhuza ayi nkhani iyi ndi ya ine ndi amayi ako zatha zimenezo usakambe nkhani zimenezozo ayi zatha adadi koma zabodza zomwe amakukambirani ndi zimenezo okay okay okay junior wandiuza nkhani zimene mwini wakowe ukuti ndi zabodza zimene amandikambira amayi ako chabwino koma ineyo ndisakunamize zandikhumudwisa sindimayembekezera kuti undiuza zimenezozo ayi komabe ndingokupempha chabwino ndiuze zimene ndizoona zimene amayi ako amandikambira kuti mwina kapena mtima wanga utsike amayi ako zoona zimene amandikambira za ine zondiyamikira zabwino ndi chani tandiuze zimenezo chinthu choona chomwe anakamba cha inu nde ndi chimodzi chokha eya mwana wabwino tandiuze ase ndikugulirapo zibwina madzulo ndi choona chanji chimene amandikambira eh? takamba ndifuna ndiziwe kuti ndikachoka amandiyamikira motani akuti mukakhala ndi njala mumalira ngati mwana ndipo nde ndi zoona adadi ndikunamizirani ngati junior junior basi Kuyambira lero uzicheza ndi amayi ako omwewo chifukwa ukulephera kumacheza ndi ine bwinobwino koma amayi akowo nde umamasukirana nawo. Eh? Munthu wamamuna ngati iwe basi uzimasukirana ndi amayi ako. Ah. zikomo kwambiri chifukwa choonera vidiyo imeneyi likakhala phunziro kapena kuti lesoni ya vidiyo imeneyi mutatiuze ndinu tapangani comment mu comment section osayiwala kutiuza maganizo anu makamaka timafunanso tifunse kuti kodi muli okondwera bwanji ndi kubwera kwa mwana uyu blenak junior kodi ndipati ndipati pamene tikuyenera kuti tipange improve kuti mavidiyo athu akhale osangalasa timakondwera ndi anthu inu amene mumabwera kuzapanga komenti ndipo timakuyankhaninso chonde osayiwala kupanga comment video ina iliyonse zimatilimbikisa chifukwa chake timakutchulani mayina mokukondwerani mokunyadirani tapangani comment pa video imeneyi maganizo anu kuti ndi otani ndipo timakondwera mukamabwera kuzaonera mavideo athu osayiwala kupanga like osayiwala kupanga subscribe